ndewonu good evening and good afternoon depending on where you are today taa ihe m chọrọ ikwu wụ ihe gbasara ọchụ ọchị ọ wụ ọchị ndị Igbo na-akpọ ya many many things ya igbu mmadụ murder echete mgbe anyị wụ ụmụaka a nụ na ezinụlọ o nwe onye gburu mmadụ ebe ahụ mgbe nna nna nna anyị ha amụbeghị o nwee onye na-aga alụ nwaanyị ebe ahụ o nwee onye na-alụ di ebe ahụ o nwedị nwatakịrị na-aga ebe ahụ gaa imere ha enyi maka ihe a na-ajụ alụọ nwaanyị those days ha na-egbu mmadụ ha wụ ndị na-egbu ọchụ eh, na o nwere mgbe nna nna ha gburu somebody and that has become a stigma o nwee onye ga-alụ nwa o nwee onye ga-ekwe ka a lụbata nwa ya ebe ahụ because a na-ajụ gị shị gị ị na-egbu mmadụ mmadụ ọ wụ oke what are the reasons we have to kill okay you can kill a fly i nwe ike gbuo oke i nwe ike gbuo ijiji i nwe ike gbuo mosquito yes mosquito ga-enye gị malaria oke ga-enye gị lassa fever ijiji ga-enye gị diarrhea no problem those ones are meant to be killed if they are becoming nuisance but human being mba nụ ọ wụ ihe ndị Igbo ji ashị gị na onye ụjọ ji ndụ ya na onye ike you see where two people are fighting and one of them is trying to run away and the other one is looking for something to use either a stone or a stick to break the head and say i will kill you nothing will happen aga m egbu gị o nwee ihe ga-eme people na-akụrị aka then onye nke ahụ na-agba ọsọ a na-ashị ya ee onye ụjọ uu you are running away no onye ahụ na-run away that person gbaga ọsọ is preventing something o nwee ihe ọ na-akwụsị maka ya nọrọ ebe ahụ lụọ ọgụ ahụ one person ga-anwụ ofu onye ga-anwụ ofu onye ga-anwụ okay o nwere nke ihe m nụrụ ihe m ji kọwara unu akụkọ a wụ ihe m nụrụ last week izuụka gara aga ọ na-ewute m nwatakịrị mụ na ya biri kurule m nwa m nwaanyị the last child in short o kurule m ụmụ abụọ ka m na-ajụ shị ah o teele anụbeghị m aha nwatakịrị a anụbeghị m maka ya even the last time m gara my village ahụghị m ya it's unlike her ọ na-eme m bịa ya gbara bịa a shị o oh, ọ wụ na m amaghị na nke ọ tọrọ gburu mmadụ shị ya e eh? o oh, ụbọchị ahụ m bịara na m eleghị ụlọ ha na a gbara ya ọkụ shị ya no eleghị m ya ọ wụghị ihe m nọ na-ele eh, my mind didn't go there gịnị mere na ha na-azọ ala na ndị Igbo gbuo mmadụ a na-azọ ala in most cases a na-azọ ala even mgbe nwanne ga-egbu nwanne ofu nne ofu nna a na-azọ ala ha na another family na-azọ ala their neighbor nwanne ya nwoke nke obere buru okwute ka sị na ọ gịnị ka ọ bụ pịawaa nke ahụ isi gbuo the boy police bịa kpụrụ ya mgbe ọ na-agba ọsọ police ndị village joinia police bịa gbakọ aka ndị village gbaa ụlọ ha ọkụ gbaa compound ọkụ banish ha from the village and ọ wụdị naanị nke ahụ court abịazie condemn ya mana ka m gwakwa unu before the missionaries came before the colonizers came ndị Igbo nwere their own set of rules onye gburu mmadụ a na-egbu ya anaghị ahapụ ya either ya eji aka ya gwuo ili danye n'ime kpochie or a hang ya etinye ụdọ n'olu kwụọ ya n'elu osisi mana ndị bekee abịa ka anyị na ha wụrụ the same thing onye gburu mmadụ anaghị ala free ọ naghị anaghị asị o gbuola mmadụ ọ wụ onye ọ wụ onye a, mba forget now that okay enwere ụgbọelu o nwe ndị dị privileged maybe ụmụ ha commit before you blink ha flyela ha out mana ala igbo ihe m sị ka m gwa unu taa onye ọbụla gburu mmadụ igbu mmadụ wụ arụ ọ wụ abomination ọ na-esi isi ndị igbo anaghị tolerate ya onye ọbụla gburu mmadụ a na-abanish ha from the village because they don't want that stigma of oh ndị village a na-egbu mmadụ even if uh, even no matter ebe ha nọ o nweghị onye ga-alụ nwa ha cos akụkọ ahụ ga-erukwa ebe ahụ ọ bụrụ onye ha ga-ekwe lụnye ha nwaanyị so ọ ihe m sị ka m kọrọ unu taa ụbọchị ọzọ m achọtakwa ihe ọzọ m ga-agwa unu bye bye ndewo